Caithfimíd súil ar na hiar-pháipéir annseo mar sin. Tá ábhar ar Súil Siar a chabhróidh leat do chuid súil siar a dhéanamh, do chuid staidéir a dhéanamh, má tá fadhbann agat le rud éigin atá ag tarlú sa rang. Ach ag deireadh an lae caithfidh tú scrúduithe a dhéanamh don tSraith Shóisearach agus don Ardteist. Chuige sin tá raon éagsúil ábhar againn. Féachaimid ar Innealtóireacht na Sraithe Sóisearaí ar dtús. 'S é feicthe cheana againn go bhfuil an cuma céanna ar gach ábhar, na topaicí leagtha amach. Abair go bhfuil scrúdú ag teacht chugat ar fuinneamh sa rang. D'fhéadfá fuinneamh a oscailt, féach ansin ceist a tháinig ar fuinneamh i 2024, 2023, ceann eile ó 23, agus ceann eile ó 2022. So tá gach iarcheist scrúdaithe ó thosaigh an tsraith shóisearach ar an ardán againn. Cliceáil ar an gceist, bain triail as. Cliceáil ar an scéim marcála, féach conas a bhí agat. Rud céanna, aimsigh é. Bain triail as an gceist, féach ar an scéim marcála, ceartaigh é. Má tá sé déanta agat, marcáil mar déanta é. Tiocfaidh an píosa glas seo suas a rá go bhfuil sé déanta agus tiocfaidh líne tríd an uimhir sin, féach líne tríd an uimhir 3. Má tá triail bainte agat as ceist ach muna bhfuil sé déanta, muna bhfuil tú 100% cinnte go bhfuil sé ceart, b'fhéidir ná marcáil mar déanta é. Fág é agus meabhróidh sé duit teacht ar ais go dtí'n múinteoir agus é a sheiceáil. Em má léimimíd isteach i gceann in ábhar eile anseo sec, más féidir liom dul siar, em caithfimid súil ar mhata na hArdteiste mar shampla. Agus ar ais, tá mé chun súil a chaitheamh ar mhata em na Sraithe Sóisearaí mar tá píosa beag breise leis sin. So arís leagan amach céanna. do 24, 23, 22 don tSraith Shóisearach, don Ardteist Gnáthleibhéal 25 agus 24 ag teacht anois faoi láthair. Tá na hiarpháipéir ann arís so iarpháipéir iarcheisteanna ar an Ailgéabar, féach Sin Ceist, Sin Scéim Marcála. Má théim siar go dtí páipéar ó 20, 24, más féidir liom teacht ar cheann, 20, 24 anseo, feicfidh tú go bhfuil an cheist ann. Feicfidh tú go bhfuil an scéim marcála ann. Ach freisin feicfidh tú an tab seo a osclaíonn Réiteach. Agus faoi sin. Tá físeán. Sa bhfíseán seo tá muid ag féachaint ar cheist 7 ón páipéar Ardleibhéal Mata don Teastas Sóisearach 2024. Tá. Sin í Rebecca a chloiseann sibh. Tá na réitigh ar fad déanta cheana ar Ardleibhéal, Gnáthleibhéal, 24, 23, 22. Oscail an cheist. Bain triail as an gceist. Ansin, lig do Rebecca dul tríd, nó cliceáil tríd agus féach cén freagra a fuair Rebecca. Más rud é go bhfuair tú an freagra ceart, fair play duit, an-mhaith, bog ar aghaidh. Mura bhfuair tú, seinn an físeán agus aimsigh conas gur féidir leat é a dhéanamh beagán níos fearr. D'fhéadfá ceisteanna ardleibhéil amháin a thabhairt suas, d'fhéadfá ceisteanna gnáthleibhéil amháin a thabhairt suas, nó d'fhéadfá an dá cheann a roghnú agus gheobhaidh tú an meascán ag teacht suas ansin duit. Dá mbeadh tú ag iarraidh am áirithe a thabhairt duit féin i gcomhair ceist, brú ar an chlog suas anseo, cuir am leis, deich nóiméad don cheist seo, tosaigh é agus away leat. Féach an féidir leat an cheist a bheith déanta laistigh de 10 nóiméad. Níl na réitigh do 2025 thuas go fóill, tá siad ag teacht agus beidh siad ann go luath. Do gach ábhar freisin, mar aon leis na ceisteanna de réir topaice mar atá feicthe díreach ansin againn, tá iarpháipéir iomlána. cnaipe seo Iarpháipéir. Cliceáil air. Tabharfaidh sé suas duit ardleibhéal gnáthleibhéal gach bliain ansin. Feicfidh tú seo an t-aon áit go bhfuil siad ann trí Bhéarla freisin. Tá na páipéir ann trí Bhéarla agus trí Ghaeilge. An fáth go bhfuil sé mar sin ná ar an lá go mbíonn an scrúdú agat beidh tú b'fhéidir ag iarraidh an dá pháipéar a bheith agat ar eagla go bhfuil píosa téarmaíochta atá ag cur isteach ort. Tá an ceann seo dátheangach don Ghearmáinis ar aon nós. Sna hábhair eile tá siad ann trí Bhéarla agus trí Ghaeilge. Más maith leat freisin is féidir leat scrúdú beag a chruthú duit féin, scrúdú súil siar. Seo úsáideach i gcomhair múinteoir, an-úsáideach i gcomhair múinteoir, ach úsáideach i gcomhair scoláire freisin. Cruthaigh scrúdú. OK. Tá tú ag iarraidh scrúdú a chruthú bunaithe ar.

Tá mé ag iarraidh naoi marc a chur ar an gceann sin, dó dhéag ar an gceann seo, cúig déag ar an gceann sin. Má bheartaíonn tú níos déanaí, do you know what, níor thaitin na ceisteanna sin liom, I'm actually chun cúpla ceist randamach a chur leis. Iarr ar an, ar an em, ardán cúpla ceist randamach a chruthú duit agus sin iad arís 's féidir leat marcanna a chur leo sin más maith leat agus tugfaidh sé suas ar an páipéar scrúdaithe duit é. Tá cinneadh le déanamh ardleibhéal gnáthleibhéal meascán pé rud atá uait. Cuir teideal air sin. Scrúdú samplach i mí na Samhna. Don cheol, brú ar an saighdín beag seo. Freagair gach ceist, deir tú. Agus tá tú ag iarraidh teachtaireacht eile a thabhairt dos na scoláirí, go n-éirí libh! Uair a chloig agus deich nóiméad, uair a chloig agus cúig déag nóiméad. Má tá tú ag ullmhú don Ardteist, d'fhéadfá seo a dhéanamh tú féin mar scoláire. Dún é sin, brú ar an réamhamharc ansin, agus tiocfaidh an scrúdú suas leis an leathanach clúdaigh agus na ceisteanna leis. Má bhrúann tú Sábháil agus Comhroinn, tabharfaidh sé rabhadh duit é a íoslódáil mar pdf. Má dhéanann tú é a íoslódáil mar pdf, is féidir é sin fiú a oscailt. Osclóidh sé mar seo, agus istigh ann tá an scéim marcála. Osclaíonn sé scáileán eile anseo dom. Ok, so is féidir leat do chuid oibre a cheartú chomh maith insan pdf. Tá an páipéar scrúdaithe mar a chonaiceamar soicind ó shin. Deir sé freisin oscail mo scrúduithe. Má théann tusa ar ais go dtí an leathanach tosaigh, go dtí an leathanach baile más maith leat, má bhrúann tú ar mo scrúduithe anseo, feicfidh tú aon scrúduithe atá cruthaithe agat go dtiocfaidh siad suas. Cá bhfuil an ceann ceoil atá díreach cruthaithe againn? Scrúdú samplach, no. Scrúdú samplach mí na Samhna fiche fiche cúig ceol, arís, tá sé ann duit mar chleachtadh más scoláire tú nó mar píosa oibre dos na dos na ranganna agat más múinteoir atá ionat. Alright, sin iad na scrúduithe, tá ana fhéidearthachtaí ann. Go n-éirí libh.